aw ni yankuma bi ta ye aubergine na ye aubergine na min don a sunbala lafirilama de don aw bisimila waasa ka lafiri in dilan an mago bɛ jɔ aubergine yɛrɛ la n'a sɔrɔla gɔyɔ sɔrɔ ka di i fɛ i bɛ se ka aubergine dɔ nɔrɔ bila ni gɔyɔ ye gɔyɔ sɔrɔ man di anw ka fanfɛ yɔrɔ in na a b'an ka zana na Aubergine tɛmɛnen kɔfɛ an mago bɛ jɔ gan na ne ka gan in bɛ i n'a fɔ den tan ni duuru bɔ ɲɔgɔn ko tomati kumaba kelen jaba hakɛlama forondobani ani forondojani n'o ye kɛlɛkɛlɛ kumaba ye Poivron hakɛlama. Jababulu dɔɔni. Persil dɔɔni. Ni seleri fana b'i bolo o tɛ baasi ye. Ani layi o kunguru. An b'an ka nafɛn ninnu bɛɛ ta sisan k'u ko k'u jɛ pasi ka sɔrɔ k'a tigɛ. N b'a kɛ tan dɔ waasa caman ka faamuya ko la. Oberizini kolen jɛlen an t'a fara bɛɛ tigɛ ka bɔ a la oberizini fara in yɛrɛ ale ka ɲi nɔ adamaden farikolo ma kosɛbɛ n bɛ segin k'a fɔ kun n'a sɔrɔla gɔyɔ b'i ka fanfɛ yɔrɔ la i bɛ se ka oberizini in dɔ nɔrɔ bila ni gɔyɔ ye nka ne bɛ diɲɛ fanfɛ yɔrɔ min na ne nimana dɔw b'a fɛ k'o dɔn o b'an ka zana na an ka zana na an denmisɛnma an bɛ to k'a fɔ nin bɛ kɛ e da yɔrɔ dɔ gɔyɔ ye o ye fan jumɛn ye a y'o fɔ commentaire la an b'a ko dɔɔni waasa n'a sɔrɔla kisɛ b'a la kisɛ in ka bɔ kisɛ tɛ ne ta in na an b'a bɛɛ lajɛlen kɛ barama kɔnɔna na ka sɔrɔ ka ji hakɛlama k'a la k'a balabala an bɛ jɛgɛ fana fara a kan k'a n'o balabala ɲɔgɔn fɛ i kana na ji caman k'a la dɛ basabu nakɔlafɛn ninnu fɛn o fɛn min filɛ nin ye a bɛɛ n'a ji don n'i ye ji caya a la dɔrɔn a ji bɛ kɛ kabako y'i bolo an bɛ kɔgɔ dɔ furufuru a sanfɛla la sisan waasa a balabalatɔ la kɔgɔ in ka don a la kosɛbɛ n bɛ segin k'a fɔ kun n'a sɔrɔla gɔyɔ b'aw ka fanfɛyɔrɔ la i bɛ gɔyɔ dɔ k'a la gɔyɔ de tɛ sɔrɔ an ka fanfɛyɔrɔ la o de y'a to n ma gɔyɔ k'a la sinɔn a gɔyɔntan tɛ an b'a bila sisan a ka tobi miniti mugan bɔ ɲɔgɔn ko o kɔnɔna a ka kan ka se k'a to an ka nakɔlafɛnw bɛ ka tobi an bɛ sogo ta k'a tigɛ k'a kɛ misɛnmani ye ne kɔni bɛ sogo tigɛ yɛrɛ de k'a misɛnya i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogo min na wa a sogo tɛ caya yɛrɛ i bɛ sogo kɛ hakɛlama ye basabu u ko ko fɛn dɔ bɛ oberizini na ko sogo bɛ nafa min de ɲɛ maaninfin fari la ko ko oberizini in fana b'o nafa kelen de ɲɛ maaninfin fari la aa a tɛ i n'a fɔ tɔnɔ fila sɛfan kelen i bɛ nin nafa sɔrɔ i bɛ oberizini in fana nafa sɔrɔ kuma dɔw la yɛrɛ i bɛ se ka sogo kulukutu bila a la u bɛɛ ka balabala ɲɔgɔn fɛ o la kɔfɛ i bɛ sogo fana ta i b'o dasi dasi kolon kɔnɔ k'o k'a la a bɛɛ ka kan Miniti mugan sera n m'a fɔ n ko ji bɛ bɔ a yɛrɛ la a bɛ komi ne ta in ji cayara dɔɔnin nka komi ne bɛna n ta si migisɛri la n b'o ji in kɛ k'a dɛmɛ n'a sɔrɔla kolon de b'i bolo i b'i ta dasi kolonin kɔnɔna na an b'a bɛɛ si migisɛri la fo k'a bɔ foronto ninnu na k'a t'u bɛ ka si an b'an ka sogo kɛ daa la k'an ka sogo yiran kosɛbɛ sogo kɔni yirannen de ka di ne ye f'a yɛrɛ k'a dɔn k'a yiranna n'a y'i ja i bɛ se ka tulu wɛrɛ kɛ k'i ka sogo yiran n'a y'i ja cogo min na i bɛ se ka tulu bilen fana kɛ k'i ka sogo yiran ne bɛ tulu bilen de kɛ k'an ka sogo yiran sogo yirannen ɲɛnen an b'an ka nafɛn ninnu bɛɛ ta k'u kɛ sogo in sanfɛ sisan a banna jidon wɛrɛ ko t'a la i b'a ni sogo in malasa ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ wa k'a fɔ ko sogo ka tɛ ka gɛlɛn k'a tɛ mɔ ayi sogo tigɛra k'a misɛnya ka ban ale mɔ man gɛlɛn bilen an b'a ɲaami ɲaami ɲɔgɔn na sisan k'a to an bɛ k'a ɲaami an bɛ sunbala yɛrɛ ta an b'o k'a la ne ka sunbala in bɛ i n'a fɔ kuyɛriba ɲɛ fila bɔɲɔgɔnko an b'a n'o fana ɲaami ɲɔgɔn na sisan o tɛmɛnen kɔfɛ n'a sɔrɔla i yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ k'i ka tulubilen ka dɔgɔ dɔɔnin i bɛ se ka dɔ fara tulubilen kan i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛna dɔ fara n ka tulubilen kan sisan n'a sɔrɔla i dalen tɛ i ka tulubilen ɲamaɲamako la i bɛ se k'a bilen fɔlɔ n'i y'a bilen i b'a ye ɲamaɲama in bɛ jigin dugumana na sanfɛla in i b'o kɛ i ka na la a bɛɛ ka kan ne kɔni bolo ɲamaɲama tɛ ne ta in na o de y'a to ne ye n ta in k'a la directement Tulubilen kɔfɛ an bɛ foronto ninnu k'a la ka sɔrɔ ka puwavuru mugu k'o dɔɔnin furufuru a sanfɛla la ka sɔrɔ k'a bila a ka wusu ne ni maanaw ni kɔni y'a selen ye o an b'a bila sisan a ka wusu miniti tan bɔ ɲɔgɔn kɔ Miniti tan sera a n'an k'a dun a si tɛ kɔrɔya si ye ni vidiyo in diyara i ye i bɛ se k'a kolongolo i fɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ forontomuguni ani sunbalamugu olu de susulen filɛ nin ye ɲɔgɔn na a kɛrɛ la ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ